ime mmadụ mmadụ eme gị ya ewene gị iwe ma gị emeghị mmadụ mmadụ eme gị ọ dịbara chukwu ime mmadụ mmadụ eme gị ya ewene gị iwe ma gị emeghị mmadụ mmadụ eme gị ọ dịbara chukwu igbo na-ege m ntị ekele m kelesi unu ike tata nwanne m nwoke bụ maazị uchenna ijegalụ atụọla ka ọ si atụ n'ọgbọ iwetara unu ozi ahụ kwụrụ ma nke bụ anyị bụ ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo bụ program nke anyị na-ewetara unu a na-achị ọnụ na ihe dị iche iche ihe gbasara mmadụ ihe ga-eme ka ị nụ ị na-eto ihe na-eme ị na-anụ iwetakwa ndụmọdụ nke gị ma ọ bụ arụrụ nke gị anyị tinyekọta ọnụ ọ na-adaba ee tata anyị ga-achị ọnụ n'ihe gbasatara ụdị ndụ anyị na-ebi ụdị ndụ anyị na-ebi bụ I- i- kedu ya ihe ị ga-eme mmadụ ka onye ahụ wee wee wee ghara ịrahụ ụra na-eche uche kedu ya ihe ị ga-eme mmadụ ka ofu onye ahụ ofu o buru ya n'obi na-ebe akwa abalị gịnị bụ ya ihe ị ga-eme mmadụ onye ahụ ọ fụ n'ụzọ ọ na-ama ọsụ gịnị bụ ya ihe ị ga-eme mmadụ ị mara ọ dụ njọ ihe eme ya ọ na-adị mma ọ na-adị mma mmadụ ị na-emegide mmadụ ibe gị onye ọzọ jee zuo ori ị sị na onye a- ị sị na onye onye- onye- onye dị otu a mere ya mana ị makwa n'eziokwu ị na-agba ama ụgha onye ezigbo ife ka ọ wụ ụmụnne m na-ege m ntị anyị bụkwa ndị igbo chukwu kere anyị kee anyị ọfụma anyị akwụrụ ọtọ nnọọ i- omume anyị akwụrụ ọtọ ihe niile anyị na-eme akwụrụ ọtọ mana nke na-agbakọchi m aka bụ na a pụta a na-eme mmadụ ihe e kwesịrị ime mmadụ ihe ahụ ime ị chọrọ ka mmadụ mee gị emenye mmadụ ị pụta i sisie nri n'ụlọ maka na anyị nwere ụmụazị i sie nri n'ụlọ i bie ha ezigbo nri nye ha mmanya nye ha nri ha rie nke ikpe nke ị kpọrọ odibo na-asụrụ unu akwa ndị otu ya hapụ nke wụsara n'ana kpokoo ya kpokoro na-eri ọ dịka nkịta ọ ezigbo ihe otu a ka chukwu sịrị anyị wee biri ndụ anyị o nwere ma echi o nwere nwa mara nwaanyị dị nwaanyị bu afọ ime nke ya-amụ eze ha dụgodu iri buru afọ ime ị mara nke ga-amụ eze ị pụta ị na-eme nwa mmadụ ka ọ ewu ka ọ wụ ka ọ bụ nkịta ka ọ wụ ka ọ bụ atụrụ ka ọ wụ ọ na-adị mma otu ahụ gịnị bụ ihe ahụ ị ga-eme mmadụ ka ofu onye ahụ ofu onye ahụ ọ- ọ- ọ naba ụra ọ ma-arahụnwu ụra e mee gị ọ ya-adị gị mma e mee gị ọ ya-adị gị mma bikonu ọ na-adịkwanụ mma ka e mee ihe ka e si eme ihe ka anyị wepụ iwe obi wepụ ajọ omume wepụ ifu anya wepụ uh, i- i- i- i- i- ntamara eze wepụ ihe ihe ga-abụ i mee ya onye a na-ebe akwa ihe ị ga-aga ihe ihe ga na-eme bụ i mepeghe ụzọ bata mmadụ fụ gị ọ mụọ amụ bụrụ onye ahụ ya bụ ndị mmadụ fụ gị ha na-eto ha na- ha na-aṅụrị na ị bata n'ihi ihe ọma ị na-eme ihe ọma dị ka akwa ọcha i wuo ya mmanụ o chuo ma ị hapụ ya otu a na-asụ ya ọ na-achapụrụ onwe ya. ụra na ọnwụ abụkwara ofu ihe ụmụnne m biko m na-ayọ unu m na-ayọ unu ị mara ihe ahụ ị chọrọ ka mmadụ mee gị emene onye ọzọ emene onye ọzọ n'ihi na ọ dịrọ mma ka ị hapụ ihe ọma na-eme ihe ọjọọ ndị igbo na-amụọ nwa a mụọ nwa gụọ ya ife ọma o nwere ị fụ mụrụ nwa gụọ ya ife ọjọọ bikonụ ihe dị mma dị mma ụtụtụ amabanata efifie efifie amabanata abalị chukwu kelee n'ụdị a ọrụ a e mere gịnị ekekọrọ eke biko ka a na-ayọ unu m na-ayọ na-ayọsi unu ike wepụnụ aka enwe n'ofe tupu ọ wụọkwana gịnị wụọ aka mmadụ nke a bụrụ ka e kwubi e kwutubie ọ okwu ndụmọdụ ọ ya bụ ị nụ ị nụ ọ banye gị ahụ i were ya na-eme ihe ụmụnne m ụmụnna m na-ege m ntị bikonụ makwara na ndị igbo bụ enyi ihe mere anyị kwesịrị ime kwesịrị na-aga were were ọdụ nnọọ ọcha ọ na-aga ọfụma ihe ahụ ị chọ ka mmadụ mee gị emene ya mmadụ maka na ọ dịrọ mma na-eme ihe ọma mgbe niile n'ihi na ihe ọma bụ ihe ọma ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ o nweghị ihe e ji agbanwe ihe ọma ihe ọma amaka tinye aka n'ihe ọma mgbe dum i tinye ya aka ị fụ ka chukwu ga-esi eme gịnị emepere gị ụzọ ee ka anyị ghara ikwutodoro ya ka anyị kwufọdụ nke anyị ekwu echi makwara na ozi a si na Procyon television na redio nke nọ na kaduna ị chọrọ ịmara ka e si spell Procyon ihe ọ bụ bụ pro cyon ị chọkwara inweta anyị n'ikuku nke na-efe n'elu ị ya-enweta anyị na www.procyonrtv ị ya-enwetakwa anyị na nke ahụ na ụmụ ihe Facebook a na ụmụ ihe TikTok a na ihe niile gbasara eh, social media anyị tụọ- i- i- i- i- itinye www.procyonrtv nweta anyị ma ị chọkwa inweta anyị n'igwe ntị ị ya-enweta anyị na 081 2280 7671 ma nwetakwa anyị na 0809 4646206 ị ga-afụ ya ka ọ na-agara onwe n'ihe onyonyo maka ihe e ji ebinyere nọmba a na ya enyekwana ihe na ihe website anyị bụkwa anyị na-eme ihe nke ndị bekee na-akpọ advert na ihe dị iche iche ị chọrọ igosi anyị ikwu maka ụlọ akwụkwọ i nwe maọbụ ahịa ị na-azụ ị chọrọ ka ụwa niile mara ihe ị na-eme ị bịa na procyon anyị nọ ka a na-akpa nkata nke kacha ibe bụ anyị na-akụzikwa asụsụ igbo ụmụaka anyị amara asụ igbo ndị nwunye anyị lụtara mba ọzọ amara asụ igbo ị bịa anyị nọkọta ọnụ a gwa gị ihe ọ na-eri anyị nọrọ anyị agba akụziri ụmụaka ọ ya-abụ ihe dị mma na ị bata nwa ga-asị nna m ndewo kee maka ahịa taa azụkwa ọ bụrụ ihe ọma ọ na-amụta asụsụ maka ndị ndị bekee sị na your language is your identity ọ ndị ọ ndị bekee kwuru ya ị ghọtago biko meenụ ihe a ka ọ daba maka o nwe ihe ị ma m amahụ nwee nke m ma ị mahụ mamịrị bụkwa mee gịnị a nyụkọọ ya ọnụ e mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ mụ a ka bụ bụrụkwa maazị uchenna ijegalụ nke na-ewetara unu anyị bụ ndị igbo na kaduna site na procyon rtv ekele m unu kelesie unu ike ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị fụrụ aka m dị n'elu gbaa mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ị bụ ndewo